Alahiri KTV ndimakupasirani nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika maderawa ndabwera ndi nkhani apa tikambirana nkhani kaye mukayimvera bwinobwino pamene ndingakusanthuleni chimodzi chimodzi cha nkhaniyi takhani pompa kuti mumvere komanso osayiwala kupanga like share video yathuyi a dpp simulira kumene mulira pyo kulira pyo a dpp kulira pyo udf pa 16 september ndiye kutenga bomatu inu muzingolira muzingochedwa nkulankhula kwanuko Zinga- zingalamba zanuzo mmalo moti mukonze chipani chanucho mutenge anyamata muwayike kutsogolo mukatenga nkhalamba ukaziyika ukaziyika pa ukandidate nkhalamba zimene zikakhala pa ballot paper nkhalamba zotha mapulani zoti nzeru zake zikubwerera kuubwana mukutaya nthawi zimenezo anyamata alu- alu- alungalunga ndithu amagazi anu muzikalondola nkhalamba muchiyani ino munaona kuti nkhalamba iku- iku- iku- ikutsogolera njira ndimayesa timayilandira katundu nkhalamba nkhalamba izikhala kumbuyo i- kutso- kumbuyo iwe uzipita kutsogolo ndiye munaona kuti lamulo la mtundu wanji loti nkhalamba ukayika kutsogolo iwe kukhala kumbuyo zinachitika kuti malamulo ati malamulo ku dpp kusowa mtsogoleri dpp yonse ija yopanda anthu anzeru anzeru nkukhala a pita okha a pitawo ndiye nkhalamba nanga akakuferani ndiye muza- mu- chipanicho chidzathera pompoto nanga timu- simukupezeka maka- m- a- anzeru pano pa anyamata A- a- a- pita awo ndiye sangakwanitse kuzungulira malaini opanga kampeni akakugwerani ngati mene anagwera achimwene wawo aja ndiye mu- mutani akakugwerani mu nthawi ya kampeni bola amene aja anafa ka- ata- ali kale pa mpando atalumbira sizidavute kwambiri anafa chifukwa choti zida- ma pressure anatu an- anakulira chikumbumtima chinkamuvuta mpakana anangogwerapo nanga awawa akakugwerani nthawi ya kampeni ino akakugwerani pa njira nkufera pompo ifetu chisankho sitingayimitsetu sitingayimitse chisankho chifukwa mukuchita zadala kutenga nkhalamba kuziyika pa ballot paper pamene mukudziwa kuti mpikisano ndi waukulu ndiye iwowo akukanika nkulankhula komwe akukanika nkuyenda komwe ndiye mukuwayika azungulire malawi ino ndiye zikatigwera kapena nkukafa mu nthawi yoti ife tili pa mpikisano woti tikuthamangitsa chisankho sitidzayimitsa chisankho- chisankhocho chifukwa choti wina wake wamwalira apa chifukwa mukuyika dala nkhalamba zotha ma plan zotha nzeru mwamva tikukuuzani zimenezi sitidzayimitsa chisankho chifukwa choti mukuzipanga dala izo mukawauze a electoral commission zimenezo muzisunge majajiso musunge zimenezozo sitidzayimitsa chisankho chifukwa dpp akupanga dala akutenga nkhalamba zotha mapulani zokalambakalamba za 90 years kuziyika kutsogolo kuti zizungulire zipange kampeni zikagwera pa njira sitidzayimitsa chisankho tidzapitiriza izozo azizalira okha kumenekoko azizalira okha maganizidwe awonso ndi achikongresi kongresi pa nkhani akulimbana ndi zaka akulimbana ndi chani malo molimbana ndi nzeru akananena kuti iye alibe nzeru inali nkhani ina koma kulimbana ndi za ka zinthu zopanda ntchito ngati alahiri ktv taona kuti atupele muluzi tisampasi kaye pano usogolere chifukwa 2020 tinanamizidwa ndi achinyamata kumanena kuti dziko lino alikonza koma dziko lino aliwononga tiyeni akabambe dekani atupele muluzi dekani panopa timusiye wachikuleyo kuti akonze dziko lathu lino amati angathe kutiyendesa bwino dziko lathu lino komano sitikuziwa moyo wawo kuti atha kuyendesa zotani ndiye pamene lafika dziko lathu la malawi lino aonongera mcp nkupasa munthu wachikulire ndi dala bwino kuti anayendesapo dziko lino kuti abwezese chuma cha dziko lino zokhudzana kumwalira amaziwa ndi mulungu osati munthu inu awa ndi achitsiru mudzawamvera achitsiru akudziwa zolankhula Ana- anakuonongerani dziko dziko lake la amako dziko lako la amako kapena m'mimba mwa amayi ako ndi mmene anawonongamo anawononga dziko lake liti anakhalapo president anakhala president ndi masenda a bingu akhala president ndi masenda a chakwera ndiye amb- ndiye kukuwonongera dziko lako kuti atupele anakuwonongerani dziko dziko lake la amako limene amalamulira ambuya ako anakulandani dziko lake liti inu tu mulira mulira e mulira simunati izo ndipo mulira mulira mwawachititsanso manyazi muonekera poyera bwanjinso muzingo kuzipatsa ulemu ngokhala chete mulira inu a dpp mulira zopusa zanuzo mulira kumene muliratu ngati munadzolera kuwakwera anthu ena mulira fyu fyu fyu kulira mpaka mupulika inu foseki kodi bwanji mukuwaumirira atupele atupele undandani ali chipani chanu Atupelewo ndiye ali mchipani chanucho? Chimene mukumuliliratu, Atupele ndi chani? Mwauza achambuyanuwo pamodzi ndi inuyo ma supporters a dpp mulira fyu fyu fyu kulira fosek anthu opanda ulemu zanthu zopanda zikomo kuzipasira mba- kuzipasira mulichero zimakwera kupalasira pansi zanthu zopanda zikomo zosayamika foseki adakuberani boma adakube ad- ad- ad- ad- ad- adawononga dziko dziko lake la ambuyako dziko lake la- limene amala dziko la am- amayi akotu dziko lake liti talitchuleni Atu- atupele anakhalapo president foseki mufuna cho- mufuna kumpaka matope ndi pangolin atupele ndi pangolin osati zopusa za dpp zolembana ntchito pa ubale za mtundu umodzi zodzikonda kunena chilungamo pamene lafika dziko lino la malawi lafika povetsa chisoni kwambiri tikamanena kuti peter mutharika atiwombole ku mavuto amene atibweretsera chakwerawa anatibweretsera chilimawa sitikutanthaza kuti ku dpp kulibe achinyamata kuli achinyamata osiyanasiyana kumene kuchaku kuli achina gangata kuli achina sulemani kuli achina mwanamveka koma tikamanena kuti inu akabambe tagwiranani manja ndi a peter muthalika ndi atupelewo tichose chipani cha nkhazachi tichose chipani chongokweza misonkho yathuyi tichose chipani chongoba misonkho yathuyi sikuthandauza kunena kuti achinyamata inuso mungasogolere koma peter muthalika wayendesapo dziko lino ende amaziwa mmene chingabwerere chuma cha dziko lino Zongonamizidwa ndi achinyamatazi zomwe zilipozi tinaika achinyamata achinyamata akutibera misonkho yathu. Sono inde zipani zina zimene zimatenga misonkho ya Amalawi komano apa zaonjeza. Zinthu sizili bwino. Atupele Muluzi chonde chonde tagwiranani manja ndi Peter Mutharika. A Kabambe tamamvani zoyankhula za anthu. Tamamvani kulira kwa Amalawi. Inu a Enoch Chihana tagwiranani ndzanja ndi a Peter Mutharika muwaombole Amalawi. Amalawi akudalira inu atsogoleri. Amati kuti Peter Mutharika ndi wachikulire, akuluakulu ndi dambo mozimira moto. Peter Mutharika ndi amene angatiombole mavuto athuwa. Anthu ena ife tikamayankhula chonchi sitikutanthauza kuti ndife a udf kapena kuti tikupanga endorse dpp. Sindikuti ndine wa dpp koma pena pake tione Malawi mmene akuyendera and dziko lathu mmene liliri. Utsogoleri omwe ulipowu ndi wankhaza, alimi sakupindula, mabizimezi sakutheka, china chilichonse chawonongekeratu.